alhamdulilayi rabil alamin ɛɛ eh, an ka tɔndenw a y'a ɲɛ yɛlɛ a ye kunun ka bɔ sunɔgɔ la alahu akibar karamɔgɔ filɛ ka waso yan n kanuɲɔgɔnw
bɛ n bɛrɛ bɛrɛ u bɛ n tare tare ne tɛ faama dɔn ko i ka so ka ɲi ne ta ye ne tɛ faama dɔn mali kɔnɔ yan ko i bɛ mɔbili min kɔnɔ k'a ka ɲi ne ta ye alors e bɛ e bɛ fanga fanga jumɛn ɲini ka tɛmɛ Ala ka nin fanga in kan ayi
ko ale bɛ ale kanuɲɔgɔn b'ale bɛrɛ bɛrɛ ko k'ale tare tare ko faama si tɛ yen min ka du ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan faama si tɛ yen min ka mɔbili ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan ale kɔni donc an farala ɲɔgɔn kan kun min kama n'a ko ko ala ka diinɛ dɛmɛ a yɛrɛ ka fɔ la o de kɛra nin ye bon a ye nin lamɛn ɔ min ɲɛ tɛ fɛn na n'o ka jarabi bonyana o ko cɛ ala kana an jarabi ko an tɛ se min kɔrɔ mamadu ma lafiya dɛ k'a k'a faamu quoi silamɛ tile kelen silamɛya ɲɛmaaw ma lafiya o cɛ an ka gomi jalandonna ninnu kilimatizɛriw kɔrɔ walayi silamɛya ɲɛmaa si tɛ yen a tata na anw fɛ yan ko e ka setigiya bɛ se k'i da vila kɔnɔ ni haramu tɛ o tɛ yen o tɛ yen parce que haramu ye mun ye hali n'a sɔrɔ i bɛ sɛnɛ de kɛ vila tɛ daga e ye ka dɛsɛbaatɔ ni ɲanibaatɔ ni banabaatɔ to fɛlɛkɛfɛlɛkɛ la

n b'o fɔ ka taa ni ka segin n kanuɲɔgɔn k'a lamɛn sabu bi dama tɛ sini bɛ se hali ni ayidara t'a cɛ la don min na a b'a dɔn a ka baaraw bɛ kɛ cogo min na a k'a dɔn silamɛya ɲɛmaa si tɛ yen min balola dugukolo ka hɛrɛ la a bɛɛ sara ɲɛgan ni ɲani na maa o maa y'i da etaziw n'a daamuw kɔnɔ a bɛɛ kafirilama sara olu de ye diinɛ turu a kun kan k'a kɛ seko ye a b'olu de bolo mais ala ka tiɲɛtigiw olu bɛ ɲani de fo lahara maa tɛ s'u la dɛ o kɛnɛ kan karima faamu sumaya a bɛ suma nka a ka kalan tuma min na n'a k'o ti ko ala a bɛ sɛgɛn dɛ a bɛ sɛgɛn nka n'a muɲuna bolo min bɛ ala bolo a tɛ bin dɛ a bɛ sɛgɛn de bi la a bɛ sɛgɛn de n b'o fɔ ka taa ni ka segin n kanuɲɔgɔn k'a lamɛn sabu bi dama tɛ sini bɛ se hali ni ayidara t'a cɛ la don min na a b'a dɔn a ka baaraw bɛ kɛ cogo min a k'a dɔn silamɛya ɲɛmaa si tɛ yen min balola dugukolo ka hɛrɛ la a bɛɛ sara ɲɛgan ni ɲani na maa o maa y'i da etaziw n'a damu kɔnɔ a bɛɛ kafirilama sara olu de ye diinɛ turu a kun kan k'a kɛ seko ye a b'olu de bolo mais ala ka tiɲɛtigiw olu bɛ ɲani de fo lahara maa tɛ s'u la dɛ karamɔgɔ ko nin video nin kɔnɔ a ko ko mahamadu ma lafiya alayhi salatu wasalam ko silamɛya ɲɛmaa si tɛ yen min balola hɛrɛ la ko a bɛɛ sala ɲɛni ani maɲumako de la ko fɛn o fɛn y'i da a etazi n'a damu kɔnɔ k'u bɛɛ kafirilama de sala k'olu de ye diinɛ yɛlɛma ko k'a kɛ seko ye an badenw a ye tiɲɛ fɔ dɛ kɛnɛ kan ko tɛ ale yɛrɛ ma diinɛ yɛlɛma ka kɛ seko ye nin ye n'a ye fili don ala ka diinɛ la a ko ko baya ye silamɛya donkan ye mɔgɔ ko k'o tɛ tiɲɛ ye a ko k'u ye asidi ye ko fɛn b'ale bolo ko fɛn tɛ mɔgɔw bolo k'o de kama ko mɔgɔ b'ale ka sɔrɔ asidiya la n'a nana ni kiri o kiri ko don silamɛya kɔnɔ ni silamɛ wulila k'a fɔ k'a bɛ ka kiri don a ka silamɛya kɔnɔ k'o tɛ tiɲɛ ye a b'a fɔ k'u bɛ k'ale asidiya a ka sɔrɔ de nɔfɛ donc jɔn de ye diinɛ yɛlɛma ka kɛ seko ye sisan ani jamako ale de don bon e ka filɛ a ko ko maa min maa o maa y'i da etazi n'a damu kɔnɔ k'a bɛɛ kafirilama sala ale yɛrɛ min bɛ k'o kuma fɔ nin ye ale yɛrɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ a y'a ka eh, salon kelen kɔnɔ yɔrɔ filɛ nin ye salon kelen kɔnɔ yɔrɔ de ye salon nin kɔnɔ yɔrɔ i mana nin salon nin minɛ a fauteuil kelen yɛrɛ n'i ye fauteuil complet kelen yɛrɛ bɔ k'a feere ka wari di fantan dɔ ma o y'o ka gɛlɛya bannen ye sabula o fantan o bɛ se k'i débrouiller n'o ye ka jagoni kɛ k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ o lafiya kɔnɔ mais a y'a filɛ a y'a kumakan filɛ kɛwale ani kumakan o ma kɛ kelen ye dɛ ala subhanahu wa ta'ala ko k'ale tigɛla maa la mɔgɔ min bɛ kuma min fɔ a t'a waleya ni maa min ye video in lamɛn nin ye kuma bɛɛ ban quoi a ye kuma bɛɛ ban ale ye kuma nin fɔ don min na ni ala ma sɔn kuma in kɔni ka tunu fo ala ye kuma in mara ka n'a don anw tulo kɔnɔ bi anw ka kuma in mɛn i b'a sɔrɔ nin kuma nin yɛrɛ bɛ fɔ wagati min na tuma dɔ la a b'a sɔrɔ anw yɛrɛ dɔw denmisɛnninma yɛrɛ don mais ala nana anw ɲɛnatigɛ k'anw yɛrɛ kɛ baliku ye bi kuma kelen in a ma se ka tunu ala ye kuma in mara k'a to anw b'a mɛn o b'a jira ni anw sera ka kuma in kɔni mɛn o b'a jira kuma in sɛbɛnlen don mɛlɛkɛw bolo yen k'ale kɔnɔ ale ko ko silamɛya ɲɛmaa si tɛ yen minnu balola hɛrɛ la ko a bɛɛ sala ɲɛnini la ko silamɛya ɲɛmaa si de tɛ yen minɛ ka taa ala kira tile la alayhi salatu n'a ka sahabaw ka na bila fo an yɛrɛ tile la a yɛrɛ ka fɔ la silamɛya ɲɛmɔgɔ si de tɛ yen min ye silamɛya minɛ a sɛbɛ sɛbɛ kan k'o balola hɛrɛ la k'o bɛɛ sara ɲɛni na a sɔrɔla k'a fɔ ko fɛn o fɛn y'i da a etazi n'a damuw kɔnɔ k'olu bɛɛ kafirilama sala k'olu de ye diinɛ yɛlɛma ko ka kɛ seko ye an badenw jɔnni ko bi ko ale ka so ka ɲi ka tɛmɛ faamaw ta kan jɔnni ko ko ale ka mɔbili de cɛ ka ɲi ko ka tɛmɛ faamaw ta kan an badenw kuma bɛ k'a yɛrɛ fɔ kuma fɔbaga bɛ k'a yɛrɛ ka jugement kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma se lahara mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ k'olu jigi b'a ka soronadoli kan aw bɛ nin kiri in bila min n badenw yɛrɛ ɲini ka fisa ni tɔgɔ ɲini ye n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ ye bɛɛ k'i jigi bɔ mɔgɔ ka lahara bɛɛ k'i jigi da i yɛrɛ ka lahara maa si ka baara tɛ maa tila lahara f'i yɛrɛ ye min kɛ n'i ye baara ɲuman kɛ i ka baara ɲuman de bɛ se ka kɛ sababu ye e bɛ kisi karamɔgɔ min ko ko ale bɛna soronadoli kɛ aw ye o kumakan filɛ nin ye dɛ a ko ko fɛn o fɛn y'i da a etazi n'a damu kɔnɔ k'a bɛɛ kafirilama sala ɔ ale kɔni ma sa fɔlɔ nka an kɔni ɲɛ bɛ tamasiyɛn minnu kɔni n'ale nɔfɛ fili ka ca a ka kumaw la sabula ale ka kuma dɔw bɛ yen o bɛ toucher ala ka kelebanciya la a ko a ka kumaw kɔnɔna la a ko ɛɛ kɔrɔti ko foyi tɛ kɔrɔti la ko kɔrɔti bi daga ko an ka taa bamanankɛ fɛ bamanan bolisɔnna ha ko an ka taa bamanankɛ fɛ k'o k'an kalan kɔrɔti la ko n'an sera suko ɲuman na ko an ka n'an sigi ni kɔrɔti ye o kuma o ye bɛ toucher ala ka ɛɛ kelebanciya la a ko ale bɛ fɛn min ɲini i fɛ moriya baara la n'o sɔrɔl'i kun k'i ka na n'a ye ko ale t'a fɔ ko ni ala sɔnna ale b'a ka baara kɛ ala sago t'a la ala sɔnna o ala ma sɔn o ale b'i ka baara kɛ n'a ma ɲɛ fiyewu ale bɛ taa dulɔ min o kɔrɔ ye ala tɛ se k'ale bali ka baara in kɛ ko a bɛ ɲa n'ale y'i ka baara kɛ ala seko t'a la ko a bɛ ɲa yɛrɛ de diyagoya ala sɔnna ala ma sɔn ale kɔni ta bɛ ɲa n'ala sera k'ale ta bali ka ɲa ale bɛ taa dulɔ min donc a y'a yɛrɛ kun kɛɲɛ ni ala kun ye a y'a yɛrɛ kun fara ala kan o yɔrɔ la o kunko bɛ k'a kɔnɔ lahara n badenw aw minnu ko ko a jigi b'a ka soronadoli kan aw ye nin kiti bila min lahara a ko moriya kɛlenw na ko ni mɔgɔ min ko ko moriya tɛ tiɲɛ ye k'u b'o fɔ morilankolonw de ma ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ale ma ko moriya tɛ tiɲɛ ye ko hali n'a sɔrɔla mɛlɛkɛw de b'i défiler ko n'i jigi sɛmɛnen don ala de la ko k'i kɔ sɛmɛnen to ala ka alikaba la ko n'ale y'a susu i kan k'i bɛ jigin dingɛ kɔnɔ donc o b'a yira n'ale wulil'i nɔfɛ ala kana yɛrɛ sɛgɛn ala tɛ se k'i tila ale la n'ale y'a susu i kan ala kana yɛrɛ sɛgɛn ala sago foyi t'a la ale ka laɲini kɔni bɛ sabati ala yɛrɛ seko t'o la fiyewu an badenw a yɛrɛ kun kɛɲɛ ni ala kun ye yen fana an badenw a bɛ ka ala fana bisigi ka kɛ farikolotigi ye i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ cogo min na a bɛ ka ala bisigi ka kɛ musotigi ye i n'a fɔ anw bɛ cogo min na sabula a fɔra ko ala ye fɛn dɔ kɛ a ye ko ala m'o kɛ nabi ɲumanw ye a ma kuma in kɔrɔ faamu o le de a k'a fɔ ko dɔnkilidala filila ayi a ka tila ka ka dɔnkilidala supporter k'o kɔrɔta a ko ko u y'a jɛ koyi ko nabi ɲumanw kun ka misɛn ko in na k'u kun kan ka ala yɛrɛ fara a kan ko fɛn b'ale bolo k'o tɛ hali ala yɛrɛ bolo ko fa b'ale fɛ ba b'ale fɛ musow b'ale fɛ denw b'ale fɛ k'o tɛ ala yɛrɛ fɛ wa n bɛ ka kumakan fɛn o fɛn fɔlen fɔ an ɲɛna nin ye a bɛɛ kumakan de dafalen bɛ ne bolo yan n y'o de fɔ ne tɛ kuma foyi fɔ n'a dalilu tɛ n bolo n tɛ nkalon d'a la n'i bɛ tiɲɛ kɛlɛ i bɛ tiɲɛ kɛlɛ ni tiɲɛ de ye ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ de kɛ ka nkalon kɛlɛ n'i ko k'i bɛ nkalon kɛlɛ ni nkalon ye nkalontigɛla bɛ fisaya ka tɛmɛ e yɛrɛ kan donc n'i bɛ nkalon kɛlɛ i b'a kɛlɛ ni tiɲɛ de ye ne tɛna nkalon tigɛ ka da cɛkɔrɔba la sabula a hasidiya tɛ ne la ko ne bɛna nkalon tigɛ k'a tɔgɔ nɔgɔ ko ne bɛ nkalon tigɛ ko k'a mankutu tiɲɛ a ye kuma minnu fɔ ni kuma cɛjuguw don n'a bɛ defo bila an ka diinɛ la n'a bɛ maa caman ni ala bila ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min b'a faamu n'o tigi y'a waleyaw kɛ n'a bɛ kɛ sababu ye k'a tigi ka lahara tiɲɛ ne ka kuma bɛna olu de kan k'a ko ka a ko saniya ka di mɔgɔw ma ka bɔ ale yɛrɛ ka kumakanw na n b'o de fɔ a ko fa b'ale fɛ ba b'ale fɛ muso b'ale fɛ denw b'ale fɛ k'o tɛ hali ala yɛrɛ fɛ ko sabula ko ala ko ko lam yalid wa lam yulad ala y'o fɔ mais ala ko ko wa lam yakun lahu kufuwan ahad ale ɲinɛnen o yɔrɔ kɔ sabula ala ko k'ale n'a ka dalifɛn si man kan o b'a yira muso ko mɔgɔ t'o miiri ka taa ala subahana wa taala ma den ko mɔgɔ t'o miiri ka taa ala subahana wa taala ma ɛɛ fa ni ba mɔgɔ t'o miiri ka taa ala subahana wa taala ma ala ka sanu ka b'o bɛɛ ma ala b'o bɛɛ sanfɛ an ka bɔ yen

ko silamɛw ta ye tiɲɛ ye ko kerecɛnw ta ye nkalon ye ko an si tɛ kira ye ko an si ma ci ko an bɛɛ ta ye an wolola ka min sɔrɔ papiyew kɔnɔ ko silamɛ k'a ta kɛ kerecɛn yɛrɛ k'a ta kɛ ko n'an sera lahara ko a bɛ ɲɛnabɔ ko mun b'a jira ko silamɛw ta de ye tiɲɛ ko kerecɛnw ta de ye nkalon ye donc o yɔrɔ la a ye ala ka kuranɛ haya nkalontigiya sabula ala kɛlen k'a fɔ ko yahudiyaw ni kerecɛnw ale ni eh, musiriku k'u bɛ dumɛ jahanama kɔnɔ k'u tɛ bɔ ale y'o kuma nkalontigiya o yɔrɔ la ala ka kuranɛ haya wɛrɛ bɛ yen ala subahana wa taala b'a fɔ o la ko ni maa o maa sera lahara ni diinɛ wɛrɛ ye min tɛ silamɛya diinɛ in ye ko diinɛ k'o tɛ minɛ i bolo k'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ pɛrɛdilenw cɛla a y'o kuranɛ haya fana a y'o nkalontigiya ala ko ko ale ala jɛnna ko diinɛ min ka baara dugukolo sanfɛ k'o de ye silamɛya diinɛ ye a y'o kuranɛ haya a y'o nkalontigiya ala ko ko ale ala yɔrɔ ko diinɛ fila tɛ yen dɛ ko ale ala yɔrɔ diinɛ k'o de ye silamɛya diinɛ ye a y'o diinɛw fana a y'o fana a y'o kuranɛ hayaw a y'o nkalon a y'o nkalontigiya nabila ibrahima fana ko ko ale ye silamɛ de ye ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nabila ibrahima kun tɛ kirecɛn ye ko yahudiya kun tɛ ko nabila ibrahima kun ye silamɛ de ye o ye kuranɛ hayaw a y'o fana nkalontigiya an badenw donc nin bɛɛ kiri bɛ k'a kɔnɔ lahara aw jigi b'a kan k'o bɛna aw ka soronadoli kɛ a kɔni ye nafolo d'a ma a ye diɲɛ halijinɛ sɔrɔ mɛ lahara ta nin siga b'o la a tɛ segin a kɔ joona an badenw nin karamɔgɔcɛ o bɛ to ka wulu yɛrɛ kɛ nɛni ye wagati dɔw la sabula a yɛrɛ ko a ka kuma dɔ la ko n'i ye ko ala kira ko alayhi salatu wasalam ko n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ yɔrɔ la k'i k'a fɔ a ma ko jahanamɛ wulu fo a b'a fɔ ko ala kira ma saba fɔ ko k'a ye kelen de fɔ k'a ko ko jahanamɛ wulu de don ko n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ yɔrɔ la k'i k'a fɔ a ma ko jahanamɛ wulu mɛ n'o karamɔgɔcɛ kelen banna k'a fɔ ko wulu bɔla ala nɔɔrɔ la subhanallah astagfirullah ala ka yafa n ma saniya bɛ ala ye fɛn tɛ bɔ ala la dɛ ala de bɛ fɛn bɛɛ dilan mɛ fɛn tɛ bɔ ala la a y'o kuma min fana fɔ o kunko bɛ k'a kɔnɔ lahara a nɔfɛmɔgɔw a sipɔrɔtibagaw aw bɛ nin kiriw bila min lahara ni ala taara a ɲininka ale gundo kun b'ale ni a cɛ ko ale y'a gundo kalifa ale la ko wulu bɔla ale ala nɔɔrɔ la a bɛna o gundo nin a bɛna ala jaabi ni jaabi jumɛn ye k'a sɔrɔ n'i ye wuluya ta k'a ɲɛsin maa o maa ma o bɛ dimi o b'a fɔ k'i y'ale nɛni e ko ko nɛni ye fɛn min ye e yɛrɛ i bɛ ka mɔgɔw nɛni n'a ye e yɛrɛ ko ten ko n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ k'i k'a fɔ ko jahanamɛ wulu o b'a yira wulu nɛni de don e bɛ ban tugun k'o fana fɛnkɛlo ta k'o ɲɛsin masaba ala subhanahu wa taala ma masa min ka sanu masa min kɔrɔtalen masa min ka sanu ka bɔ ɲɛw ka yeli ma e bɛ ala minɛ k'o kumakan kelen ta k'o ɲɛsin o masa kelen ma ko hali wulu k'o bɔla ala nɔɔrɔ la subhanallah n'i ka filosofi kuma ye ala ka yafa n ma a kuma fɔtɔ mɛ n'a ma lakale mɔgɔw t'a faamu an badenw o kɔlɔlɔ bɛ ka karamɔgɔcɛ kɔnɔ ɛɛ lahara karamɔgɔcɛ bɛna ban nin kiriw bɛɛ jaabi la yɔrɔ min na k'a bɛna da don aw ka kiti la an badenw aw jɔlen na mɛɛn tile kɔrɔ dɛ o de kama ne ye n sen bɔ karamɔgɔcɛ sen na ne bɛ n ka soronadoli to ala kira ma muhamadu alayhi salatu wasalam n'ale ye maa o maa ka soronadoli kɛ e lafiyara lahara fɔlɔ de ko kira alayhi salatu wasalam ko a bɛna alikawusara kɔ k'ale yɛrɛ de bɛ ji cɛ n'a bolo barikama ye k'a di an ma k'an b'a min alikawusara kɔji la ne b'a fɛ ka ye o jamakulu cɛla fɔla ko lahara ko jamakulu dɔw bɛna taa ala kira mandenw na k'u bɛ taa k'u bɛ taa ji min o y'a sɔrɔ minnɔgɔ digila mɔgɔw la ko mɛlɛkaw bɛ taa don u ni kira cɛ alayhi salatu wasalam ko ala kira b'a fɔ e ko n ka eh, ko mɛlɛkaw ko a ye bɔ n ni mantɔnw cɛ ko mantɔnw don k'a y'u to k'u ka na ji min ko mɛlɛkaw b'a fɔ ala kira ma alayhi salatu wasalam ko he ko ya ala ka kira k'i sen bɔ ninnu senna dɛ k'i i nalen kɔfɛ i fatulen kɔfɛ ko ninnu ye min ɲɛ fereke k'a don i ka diinɛ la i kɔfɛ yan nɔ ko n'i b'o dɔn k'i tɛ nin fɔ ko nin ninnu to an ka taa n'u ye koyi a ko ala kira b'a fɔ ayiwa ko a y'a yɔrɔ ma janya n'u ye ka bɔ n na a y'a yɔrɔ ma janya n'u ye ka bɔ n na o ye kɔni o ye jahanama rɔ don kɔni latigɛlen ye e kan sa anw tun b'a fɛ de ala kira alayhi salatu wasalam a bolo barikama an'a ɲɛda nɔrɔlen an ka taa ɲɛ jɔ a ɲɛda nɔrɔlen na alikawusara kɔ da la a k'a bolo barikama kɛ ka ji cɛ k'a di anw ma an k'a min anw jigi b'o de kan an mago tɛ karamɔgɔ si ka soronadonli la lahara ne bɛ ala kira ta kɔnɔ alayhi salatu wasalam n b'o de nɔfɛ karamɔgɔ min b'i sigi k'i waso ni fantanw ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ purutilen k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka diɲɛ damuya ko minnu kɛ fɛn min yɛrɛ tɛ ko mɛɛnta ye dɔɔni dɔɔni sisan i bɛ bɔ a kɔnɔ ka t'i da kaburu kɔnɔ wa i bɛ ɲininka wari bɛɛ sɔrɔ cogo la i bɛ ban k'i sigi k'i waso k'e ta ka ɲi ko ka tɛmɛ faamaw ta kan e dun ka fantanw bɛ yan nɔ olu bɛ maɲumanko la fantanw ka wari minɛnen o la i bɛ se k'o wari kɛ marasi ye k'o bɔn jeliw kan e ala n'i ye miiri wari in sɔrɔ cogo ma yan k'i mi wari in yɛrɛ depansi cogo ma ye maɲumako dan don o wariw de bɛ ta ka kɛ ka sɛzi san miliyɔn naani ka taa di e karamɔgɔ cɛ kelen ma e b'i sigi o kan ka waajuli kɛ k'a sɔrɔ i ka tɔndenw bɛ ka si kɔngɔ la yan e b'i sigi miliyɔn naani sɛzi kan olu ka dɔrɔmɛ fila fila la wari bɛ minɛ olu la ka fani san waa kɛmɛ ni waa bi wolonwula ka taa di e karamɔgɔ cɛ ma e b'o don i kan na k'a sɔrɔ o dɔw tɛ hali fani sɔrɔ seli la k'a di u denw ma ala k'an ta ka la hɛrɛ ye sa ala ka limaniya sabati an dusukun na a faamu cogo ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma salli ala rasuli karim assalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuhu kɔmi dɔw fɛ fitiri tɛ se yen anw fɛ yan fitiri bɛ se wa anw bɛ taa seli misiri fana de la koyi anw tɛ misiri kɔntoro la dɛ anw tɛ sa misiri kɔntoro la anw bɛ misiri ɲɛnamaya de sabula misiri ye ala ka so de ye an bɛ taa ala bato ala ka so de kɔnɔ sabula ni seliwelela wulila k'i jɔ a b'a fɔ ko hayya ala salat hayya lal fala a bɛ k'an wele ko an ka taa seli an ka taa eh, seli ma min a bɛ k'an wele ko an ka taa seli ma ala ka so de kɔnɔ a bɛ k'an wele ko an ka taa kunnaja ma min a bɛ k'an wele ko an ka taa kunnaja ma ala ka so de kɔnɔ o ye misiri ye wa an bɛ taa an ka seliw kɛ misiri de kɔnɔ anw tɛna to an ka so kɔnɔ k'an ka seliw kɛ sabula fitiri bɛ se anw fɛ yan wa anw tɛ misiri kɔntoro la asalamu aleykum warahamatulayi wabarakatu n ye kumakan minnu fɔ ni mɔgɔ ma da kumakan na ko karamɔgɔ cɛ y'u fɔ i bɛ na i ma da min na i b'a fɔ n bɛ na n'a kumakan ye k'a d'i ma ka bila gurupu sanfɛ i b'a lamɛn ne tɛ nkalon tigɛ k'a d'a la ni n ko k'a ye kuma o kuma fɔ a kuma dafalen bɛ ne bolo yen ala k'an bɛɛ sɔn a bɛɛ ma salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu